Inniu tá mé ag taisteal go dtí mo ceann scríbe Vítneamach deiridh de Cat Ba. Ó Hanoi thóg mé bus dhá uair a chloig go Hai Phong agus ansin thóg mé bád farantóireachta go dtí an oileán álainn de Cat Ba i lár Lan Ha Bay.
Dia dhaoibh gach éinne agus fáilte roimh mo ceann scríbe deireanach anseo i Vítneam, fáilte go Cat Ba! Shrois mé anseo inné agus beidh mé ag caitheamh cúig lá, sé oíche anseo, an Nollaig san áireamh! Ní raibh an Nollaig riamh agam thar lear roimhe seo so tá mé ag tnúth leis, tá mé beagáinín neirbhíseach mar tá mé ag taisteal i m'aonar faoi láthair ach is dócha go mbeidh daoine timpeall na háite agus ag baint taitneamh as na radharcanna den scoth 100% seo. Inniu tá mé ag dul go dtí an trá agus beidh mé ag snámh. Cé go bhfuil sé fuar, beidh mé ag snámh! Mar ní rabhas ag an trá le fada so tar liom go dtí an trá anois! Lads, tá ionadh an domhain orm faoi na tránna seo, tá siad go haoibhinn. Cheap mé nuair chuala mé go raibh siad like ceart go leor, maith go leor ach toisc go bhfuil sé fuar ní raibh sé like go hiontach ar fad ach tá mé i ngrá leo. Seo é an. Dara ceann, tá trí cinn ann agus cat co 1, cat co 2 agus cat co 3 na hainmneacha atá air. Tá i bhfad níos mó ná sin chomh maith ach sin na cinn atá saghas coitianta agus cóngarach don phríomhbhaile sin Cat Ba é féin. Ach féach ar seo! Ó mo Dhia, ceapaim gurb é na haolchloiche seo. na clochanna go léir a dhéanann sé go hálainn ar fad mar tá mé anois i mo sheasamh anseo ar an oileán seo ar Lan Ha Bay, cuan Lan Ha agus sin díreach in aice le Halong Bay tá sin ana ana coitianta agus téann ana chuid daoine ann. Beidh mise ag dul amáireach, tá mé ag tnúth go mór leis ach ní thagann an chuid is mó dos na daoine anseo go Lan Ha agus tá sé chomh suaimhneach, tá an trá nach mór folamh so.

Seo deireadh foirfe ar lá fíor-dheas anseo i Cat Ba gach éinne. Luí na gréine! Dochreidte! Ní fhaca mé luí na gréine le fada toisc go raibh sé chomh scamallach, chomh ceomhar ach inniu tá sé fuar agus soiléir agus tá sé, oh, go hálainn. Just tá mé chun suí anseo agus féachaint ar luí na gréine. Ar mhaith le éinne eile é sin a dhéanamh? B'aoibhinn liom just. sí agus féachaint ar Líne na Gréine. Oh, tá mé chomh sásta. Cífidh mé amárach sibh! Dia daoibh ar maidin gach éinne! Inniu tá mé ag cur scútar, gluaisrothar, uathoibreach ar cíos arís. Seo é mo tríú uair anois agus é sin á dhéanamh agam. Seo é mo noble steed. don lá. Álainn ar fad. So yeah, tá súil agam go mbeidh sé go maith. Tá mé ag dul go dtí an Páirc Náisiúnta inniu agus tá an oileán seo beag go leor so ní thógfaidh sé mórán ama le cúnamh Dé. Is aoibhinn liom é seo. Tá mé sa Pháirc Náisiúnta anois agus tá na radharcanna dochreidte. Tá na cnoic saghas scanrúil dom féin mar duine nach bhfuil mórán taithí agam ach fós. Tá sé saghas folamh, níl an-chuid daoine timpeall na háite agus na radharcanna, oh, den scoth. So, anois beidh mé ag dul chuig cúpla uaimh agus, yeah, inseoidh mé níos mó faoi sin nuair a shroisim. Tá cuid méara cosa imithe ar aon nós. Ais. Lads, tá seo chomh dochreidte. Tá mé just ag tiomáint timpeall an oileáin anois. Cheap mé go raibh sé níos lú ná mar atá. Tá sé actually saghas mór. So tá mé tar éis like pasanna a dhéanamh is gach rud. Tá sé fiáin. Oh, saghas feast for the eyes. Níl aon slí eile chun é a rá. Feast for the eyes. Tá an, oh, just, agus an saoirse atá ag baint leis an, uh, leis an gluaisrothar seo. Just tá mé in ann dul. in aon áit agus tá sé chomh ciúin, na bóthair chomh ciúin, píosanna, tá siad deacair do foghlaimeoirí b'fhéidir ach is féidir liom dul go han-mhall ar fad, tá na cnoic saghas deacair dom féin ach fós, leaids, oh is breá liom é, is breá liom é. Féach cé chomh mór a bhfuil na duilleoga. Like, seo mo lámh, seo an duilleog. So, chonaic mé comhartha cúpla ciliméadar ó shín anois, ceapaim, agus dúirt sé go bhfuil loch tar éis ciliméadar amháin, ach ní raibh, agus ar an léarscáil Níl aon loch ach oiread. Agus anois tá mé ag deireadh an chosáin. Tá an comhartha sin taobh thiar díom, n'fheadar cad a deireann sé, agus níl aon chosán ann a thuilleadh. Agus yeah, n'fheadar an bhfuil sé dainséarach, tá mé i m'aonar nó. Agus ceapaim just casfaidh mé timpeall arís. Ní raibh lúb i gceist ar aon nós ceapaim ach yeah, cheapas. B'fhéidir go mbeadh rud ag an deireadh ach fós siúlóid fíor dheas a bhí ann agus is féidir leat na sléite a fheiceáil agus mar sin ach níl saghas viewpoint ann nó rud éigint. Ceapaim gurb é sin an ceann atá 14 ciliméadar ach sin just an iomarca, níl an méid stuff agam chun é sin a dhéanamh i m'aonar agus yeah deirtear go bhfuil sé fíor dheacair agus mar sin de saghas casta so just casfaidh mé timpeall arís is dócha ach yeah. Go breá! Wow tá viewpoint iontach ó bharr na staighre seo. Oh my dhia! Na sléite go léir atá siad anseo. Tá sé te isteach anseo lads. Tá mé ag cur allais. Ach yeah, tá sé an-mhór ar fad. An-chuid le feiceáil anseo agus roinnt acu tá sé an-mhór, mar seo. Ach píosaí ansan tá siad an-bheag agus caithfidh tú dul mar seo. Suimiúil. Ooh yeah. Seo pasáiste eile anois. Ó, ní maith liom seo. Seo an-bheag, cá bhfuil mé ag dul? An bhfuil mé beagnach críochnaithe? Face your fears lads, is féidir leat é a dhéanamh! Ok, braitheann sé níos fuaire anois so ceapaim go bhfuil mé nach mór anseo. Tá sé an-fhada, ollmhór. Tá mo chroí ag spalpadh ach tá 'fhios agam gur rud maith é seo dom a bheith as mo zón compordach. Oh my God, caithfidh mé dul síos arís. Oh lads, ok. Oh tá sé fuar though, tá sé ag éirí níos fuaire, táimid, feicim solas. An bhfuil? Táim críochnaithe. Is buíochas le Dia, caithfidh mé really obair a dhéanamh orm féin ar an eagla sin. Lads, féach ar seo! Bhuel gach éinne, chun deireadh a chur leis an lá aoibhinn seo ag taiscéaladh an oileán seo, tá mé ag trá éigint. Agus ní féidir leat siúl go dtí an trá seo, tá sé i bhfad ón bhaile, so dúirt mé nuair atá an scútar agam, Déanfaidh mé é seo agus ainm an trá seo, tá sé agam ar an léarscáil anseo, Bai Tam Tung Tu nó Tung Tu, Trá Tung Tu, agus tá sé an-deas ar fad. Dúirt duine áitiúil go bhfuil sé de ghnáth le daoine áitiúil, níl mórán turasóirí anseo ach toisc go bhfuilimid sa seach-shéasúr, níl an-chuid daoine timpeall na háite in aon chor anois agus yeah, táim just chun siúlóid beag a dhéanamh anseo. Níl mo chuid stuff agam chun snámh a dhéanamh, faraor, ach yeah, just féachfaidh mé ar luí na gréine beagáinín agus yeah, ligint mo scíth anseo ar an trá. Tá sé an-deas ar fad.

Caithfidh mé a rá gur fiú é. Ó, bhain mé an-taitneamh as mo chuid ama anseo. Tá tránna aoibhinn ann, is féidir leat scútar nó gluaisrothar a chur ar cíos agus taiscéaladh a dhéanamh ar an oileán. Tá sé beag go leor, an t-oileán, ach tá an-chuid le fheiceáil, an-chuid leis na páirceanna náisiúnta agus mar sin de chomh maith. An Nollaig atá ann faoi láthair agus cé go bhfuil sé saghas fuar, is féidir leat dul isteach ag snámh, is féidir leat siúlóid a dhéanamh, tá.